mali dugukolo fan tan naani bɛɛ lajɛlen ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase a fa dugukolo kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ awuzu bilahi samiyil alim mina shayitani rajim anw kuma man di nin kɛnɛ in kan n'a fɔra kalanden ka kuma karamɔgɔw cɛ la fo n'u yafar'i ma mana n b'a fɔ malimu ye a bɛ kɛnɛ kan ani madani ko ayidara ye fugula bɔ a karamɔgɔw ye kan segu dubaw ka fara segu zawiyabaw kan ɲinan ala sɔnna u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka nin mawuludu kɛnɛba in sigi k'a tɔgɔ da ko mawuludu general walasa segu badenya ani segu kelenya ka se ka o yira diɲɛba bɛɛ lajɛlen na min kɛra ka bɛn novanburukalo ma san ba fila ani mugan ani kelen min kɛnɛ kɔnɔ segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka fara segu guvɛrɛnɛr an'a mɛri kan fɔɔ ka taa se an ka minisiriso min be yen nɔ n'u ka baara bɛnnen don diinɛ ko ani lada ko ma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛn kun be kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ in nin y'a tako sabanan baaraw de ye sabula fɔlɔ ni filanan a bɛɛ lajɛlen tɛmɛna sherifila jabaranin kan a baara kun fɔlɔw an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulilahi lezi hadana lihaza wa ma kunna linahatadi laula an hadana la

an jujɔn ɲɛna cogo min ala k'an bɛɛ laban ye so fila kunnandiya ala m'a dira an ma limaniya ala k'a sinsin dusukun na silamɛya ala m'a kɛwalew sabat'an farikolo la hami dogolen n'a bangini ala m'a dilann'an ye banabaatɔ ala k'an n'u kɛnɛya banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala ka dan nɔgɔya ala ka ko tɔ nɔgɔya ala ka limaniyaw di cibaa barika kosɔn sɔli ala muhamadu ɛɛ eh, alisilamɛw ka yafa deli aw fɛ waati koronna fo k'a dantɛmɛ nka bamananw ɲuman na batigɛ kurun n'a fara cogo cogo i n'a sɔrɔ mɔɔ fo bɛ kun a kɔnɔ foli barikada wajibi don an k'o kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bamananw ko ten ko n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma ko a ka tasuma fiyɛ n'a daji m'a fa ɲɛji b'a fa nunji yɛrɛ bɛ se k'a fa an kun bɛ ka sogo fɛn min na bi ala ye sogo bɔ yen k'a kɛ kɛnɛkan jaraki ye san bi joli k'a laɲini segu karamɔgɔ duba dubaw olu ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan su na ma ne nisɔndiya mɛ sɔgɔma ne de ye nisɔndiya fo n kasira karamɔgɔ duba tɛ segu yan min ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan kununko ne y'a fɔ juma na n ko an bɛna yaasin bi naani kelen sigiyɔrɔma bi naani kelen ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi seegin ni kelen n ko an b'o sigiyɔrɔma saba kɛ dɔ da minɛ kɔrɔkɔrɔ kɛrɛfɛ k'o bɛ se ka kɛ segu yan wa wa a kɛra sɔgɔma na fo ka kɛbali ɲɛ bɔ a fɛ an y'a waa duuru ani bi naani ni saba an y'a kɛ sɔgɔma in na foyi t'o kɛ ni bɛn tɛ ali itihadu kuwa l'union fait la force maliyɛnw a sera sa an ka bɛn fiɲɛ maa wuli bɛɛ bolo b'i kunna segi la anw segukaw a sera dɔ ye anw ka bɛn bɛɛ ka dusu bila ka sabali ta kunun o tɛmɛna cɛkɔrɔbaw bɛnna mɔkɛw bɛnna mɔmusow bɛnna an yɛrɛ k'a lajɛ ala ni kira kama an ka bɛn bi bɛn tɛ kɛ ni sabali tɛ dɛ isibiru inna allaha ma sabirin kunun ko minnu tɛmɛna an ka ɲinɛ o kɔ alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ani abu jahil ye tako saba kɛ ɲɔgɔn na ka tako naani kɛ ɲɔgɔn na walidu bunu mugira ta sara a ma kɛ alakira fɛ mɛ o den dɔ bɔra a la ko kalidi bunu walidu alakira ka ele gosi kun don abu jahili denkɛ bɛ ikirimatu bunu abi jahili kalidi bunu walidu ninnu faw ye fɛn bɛɛ kɛ alakira la mɛ diinɛ bɛ taa laban jumɛn na ko alakira taara ka darapo t'olu de bolo o tuma na n'i ye cɛ ni muso bɛnnen ye dɔ sabalila dɛ du kɔnɔ kɔrɔ ni dɔgɔ ni dɔ bɛnna dɔ sabalilen don dɛ wa maliyɛnw an k'a lajɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ walahi n'an sabalila ni bɛn kɛra mali bɛ taa ɲɛ senkala naani tɛ amerikanw bolo k'anw ta ye fila ye koyi siniwaw ka sɛgɛn tun ka bon segukaw ta ye dɛ mɛ bi n'i ko g5 g4 sini b'a kɔnɔ kuma tɛ g8 ma mun y'a kɛ o bɛnna de k'u bolo di ɲɔgɔn ma mori bɛna jɔyɔrɔ dɔn misiri la donso bɛna kungo taafan dɔn ni min taara min na bɛɛ k'i ta ziiri bani bamananw ko ten ko ni ba kasira dunan na wulu malola monsieur le gouverneur ni monsieur le maire n k'olu de misaliya jira anw na mawuludu na alasan tarawele n'a ka jama u yaalala segu mawuludikɛyɔrɔ bɛɛ la ka foli bila an na an yɛrɛ y'a miiri n ko anw sera ko dɔ ye sa an kan ka bɛn administration bɛnna k'u ta jɛra anw karamɔgɔw an bɛ mun kɛ cɛkɔrɔbaw tile bɛ ka tɛmɛ anw minnu ye denmisɛnw ye caman kumana sa ne ye denmisɛnninw nka caman kumana o bɛɛ ye n denw ye wa alakira taara ka darapo to jɔni bolo a taara k'a to jeunesse de bolo an ye nin wolokolo an y'an ka izima perezida wele n'o ye mahamadu maki ba ye segu foyi tɛ kɛ a kɔ a sigilen ye o delegation kelen taara serifu usumani madani hayidara o hayidara ko fɛn o fɛn segu ka ko ye ale b'o la f'a kun f'a kan gɛlɛya b'a kan degun b'a kan nka ko a b'o de bila a bɛ afɛri min na a b'o bila a bɛ jamana ka afɛri dɔ de la bi nka a y'o de bila ko a bɛ na fo fɛn in ka k'a ɲɛna kɛnɛ kan de o tuma na serifu an b'a fo ka barika da mahamadu maki ba bamakɔ delegasɔn bɛɛ minisiri ka cida an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barika da kuma caman bɛ n kɔnɔ nka bamananw ko ten n'i k'i bi suraka ka bilenya bɛɛ bɔ a la i bɛ se a kolo ma ne bɛ n ka kuma jɔ yan ka kuma tɔ di serifu ma segukaw a ye bɛn maliyɛnw a bɛn ala ka san wɛrɛ jira an na ala ka batokɛlenw minɛ ala k'an ka hami dila cibaa barika kosɔn sali ala muhammad wasalaatu wasalaamu ala mafatihil kɛndil azami

kumakɛla caman kumana mɔgɔ fila ka kuma bɛ yen n'o ye yusufu jire ye a ko ko nin ye ko ye min bɛ segu tariku la nin baara in hmm. la yanni segu tariku a don in kan ka sɛbɛn ka bila walanda minnu dira u kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ musakira ye ah. mɔgɔ mɔgɔ kumana i ye kuma min fɔ commission scientifique kan k'u bɛɛ ka kumaw minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan hmm. k'a don nɛgɛ la k'a bila i n'a fɔ sheikh ahmad haidara

tiɲɛ don nin bɛ don segu tariku la siga t'a la segu gouverneur min n'ale nana yan salon a ka baara fɔlɔ bɛɛ kɛra ka yala mauludu kɛnɛw de sanfɛ siga t'a la segukaw de y'o témoin ye n'o ye alasan tarawele ye nin kɛra ka bɛn ale tile de ma segu kɔnɔ segu mauludu général siga t'a la segu mɛri a ye min sɔrɔ segu mɛriya la a kan ka sɛbɛn ka bila wa tiɲɛ don ala sɔnn'a ma mali silamɛya fana bi haut conseil islamique du mali o ɲɛmɔgɔya bi sherif usman madani haidara de bolo o fana ye seguka de ye donc o la cidenw sera an bɛɛ ma bamakɔ ka taa bonya da ale kan a ye bonya min kɛ cidenw ye u bi yan donc o la kow mana caya bolo cogo cogo jire y'a fɔ sisan ko kurun mana fa cogo cogo k'an b'u fo place b'a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ a y'a jija hmm. ka na walasa tariku bɛna min sɛbɛn segu ko la a yɛrɛ ka ye a la kɛlɛ in tɛ a bonya nɔfɛ a t'a dɔgɔya nɔfɛ mais ŋaniya ɲuman minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ sigi ani segu hadarala cogo min ne tun tɛ fɛ ka kuma nka komi ale y'a ɲini an ka baaraw taa cogo la n bɛ kuma an faw de bɛ yan an karamɔgɔ de bɛ yan minnu ye bayi sɛbɛn kunna mɔgɔ mɔgɔ kumana yan a bɛ yan filɛ n'an ka ne ka ɲɔgɔn di an wolola yan ka mɔ yan ka kalan kɛ yan de

anw mɔkɛw n'an tulomasamaw de y'a sigi yan siga t'a la donc o la an bolo bi minnu bɛ ka kuma an b'an wasa d'olu la an wasalen nisɔndiyalen don oh. parce que an kun t'a dɔn ko min bɛ se ka kɛ ala y'o kɛ an balolen ɲɛna aw ɲɛ cɛkɔrɔbaw aw y'u ba ten cɛkɔrɔ madani talu hmm. ba bukari camu basiri sonson oh. kolokɔrɔ u barika oh. aw y'u ba ten u ye dugaw min kɛ o minɛna anw de ma sufiyew ko sufiyaw ko ko ma kana lillahi hmm. dama dahara wa tasala wa in yakun lisiwahu bada wan fasala ko min dabɔra ala kama k'o bɛ taa jɔyɔrɔ t'a la min dabɔra fɛn wɛrɛ kama min tɛ ala ye k'o tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ o tuma cɛkɔrɔba ninnu unu u ka waati u ser'u ka waati la Siga t'a la. nka anw anw b'u nisɔndiya anw tɛmɛn'u kan Allahu akbar. parce que nin kɛra anw de tile la Tiɲɛ. u ma se ka nin kɛ dɛ Ayi. ma Al- se. ali camu u ma se ka nin kɛ Allahu a kana Akbar. digi a la dɛ u ma se ka nin kɛ Allahu akbar. donc o la mais olu ka musajabu Nam. an'u ye dugawu min kɛ Ɔhɔ. walayi anw b'o de kɛnɛ sanfɛ Siga t'a la. mais a sera ko dɔ ka kɛ sa Ɔn. hali bi jubudu yɛrɛminɛba min bɛ yen reserveba min bɛ yen n'an bɔra a kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn an bɛ min ɲini ala bɛ fɛn d'an ma min ka bon n'a ye mais toujours hali b'an bɛ reserve de kɔnɔ hali bi bɛɛ bi miiri de méfiance ni bɛ yen bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la maintenant nin y'a muhariku dɔ nana ka kow lamaga dɔɔni minnu y'o initiative ta ala de u ilhamu k'u bila a la k'u téléguider u yɛrɛ t'a dɔn hali kun min y'u bila a la donc o la an bɛ segu fo ka segu wale ɲuman dɔn o cɛkɔrɔba ninnu basiri sosow ɲarokaramɔgɔw cɛkɔrɔ madaniw minnu ko fɔra yan u ye dugaw min kɛ nin y'u ka yeelen de ye olu ka yeelen don walahi olu ka yeelen don o da olu maa ma kuma n'a bi n'i ye kolokuruba ye denmisɛnnin bolo sogotilayɔrɔ la ko kan'a minɛ a na a fa niyɔrɔ don minnu kuma kumana yan mɔdenw ni tulomasamaw de don tiɲɛ u ma kuma n'u yɛrɛ tɔgɔ ye dɛ u kumana k'u sɛmɛnen to yɔrɔ dɔ de la o de ye mu'an'ani ye o de ye silisila zahabiya ye fo ka taa don nɔɔrɔ badu kɔnɔ donc an bɛ fɛn min na n'an y'a dɔn k'a faamuya ala de ala k'an ji ɲuman na o la nin kɛnɛ kun bɛ se ka sigi ka wuli mais ni nin kun sigira ka wuli ka sɔrɔ sɛrifu usumani madani hayidara ma na segu an bɛ ɲɔgɔn dɔn kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ sini min bɛ nin ye hali dɛsɛ kuma a bɛ fɔ kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ bilayi kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ siga t'o la bi ala kira ka afdaliya min fɔra a ka fisamantiya n'a ka bonya minnu fɔra ala tun bɛ se k'a di kira wɛrɛ ma min tɛ kira ye o nka ala y'u bɛɛ jɛ a la k'a d'ale de ma siga t'a la alahu akubaru an bɛ waliyu minnu ko fɔ sheikh ahmadu tijani abdulkadir jeilani kibarul arifina an b'olu minnu fɔ ala y'u kɛrɛnkɛrɛn ni ko dɔ de ye wa ko in bɛ yen de ko in tɛ ban dɛ ayi fo ka diɲɛ wuli a bɛ yen e y'a sɔrɔ a bɛ yen e m'a sɔrɔ a bɛ yen e y'a dɔn a bɛ yen e m'a dɔn a bɛ yen parce que a bɛ yen ala ka kow don o tuma na kɛnɛ nɔrɔla oh. kɛnɛ bonyana parce que mali bɛɛ bɛ yan bi segu bɛɛ bɛ yan bi ala ye mali silamɛ nunjuru d'ale ma sherif usumani madani haidara ale bɛ kɛnɛ kan yan bonyana a ka hadarili ye a tun bɛ se ka mɔgɔ ci ka na donc an b'a fo an k'a bisimila oh. a yɛrɛ ka so ale nana o y'a sɔrɔ gouverneur kumana maire kumana a ka foliw kɛra minisiri min bɛ affaire religieux kunna a y'a ka directeur national bila ka na n'o ye habibu kane ye an bɛ bɔ kuma na yan sherif usumani madani haidara nin y'a ka kɛnɛ ye a ka kunnandiya don a fana de mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye bi segu ka don a yɛrɛ nin kɛnɛ sanfɛ tariki la yen sa an bɛ bɔ kuma na yan ka kuma d'ale ma yama dɔgɔ k'an baw fo minnu ye ta funteni ni ko bɛɛ kɛ walasa mɔgɔw ka lafiya an bɛ bɔ kuma na yan nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka mali haut conseil islamique ɲɛmɔgɔba a silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ n'o de ye bahaudin kamaludin shamsudin fakhrudin aseyid sherif usumani madani haidara min kɛra sababu ɲuman ye mali kɔnɔ bi ka wasa di di mawuludu ma mali dugukolo fan tan naani bɛɛ lajɛlen ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase a fa dugukolo kan an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ

ka foli se an baden bɛɛ lajɛlen ma an ka gouverneur an b'a fo ka mɛri fo ka administration ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n'an bɔra yen anw kumali ka gɛlɛn yan dɔɔnin Anw kuma man di nin kɛnɛ in kan n'a fɔra kalanden ka kuma karamɔgɔw cɛ la fo n'u yafara i ma n b'a fɔ malimu ye a bɛ kɛnɛ kan ani madani ko haidara ye fugula bɔ a karamɔgɔ ye o kɔfɛ kuma foyi tɛ an bolo nisɔndiya kɔ an bɛ kɛnɛ min kan segu segu mako tɛ waju la segu mako tɛ waju la segu mako bɛ min na bi o ye baara dama de ye Allahu Akbar ni maa min ko i bɛ waajuli kɛ Segu Naamu ko mɔgɔ k'o mɛn ɔhɔ a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ko a bɛ ji feere dankan na sigee Allahu Akbar o ye garisɛgɛ ye sa dɛ siga t'o la Hayidara o sanbaa man ca dɛ man ca ɔh An b'an karamɔgɔ de fɛ yan an ja man gɛlɛn kuma na nka an b'a dɔn n'an filila fana u bɛ sɔn k'an dɛmɛ o b'an ja lagɛlɛya dɔɔnin nka kuma in ci diya ne ka kuma ye dɔrɔn nin bɛnna ne ma karamɔgɔ fɛn fɛn jɔra yan a bɛɛ ko nin ka Sirikɛ ale y'a da se a yɔrɔ a kɛnɛma yɔrɔw ma nka ne da tɛna s'o ma nka ne kɔni bɛ min fɔ anw karamɔgɔw ka ko gɛlɛya yɔrɔ mori ala welela n'a gɛlɛyara fɛn o fɛn bolo yan an bɛ girin ka min kɛ o seliji tali de ye ka don so kɔnɔ ka taa mun kɛ yen ala tɔgɔ ye tiɲɛ ye n ye nin ala tɔgɔ in kalan miliyɔn duuru n ye nin kalan miliyɔn kɛmɛ nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mɛ ala tɔgɔ t'i baara kɛ dɛ la n'i y'o miiri i b'a jɛ a ka haramuya nka ala de bɛ yen e bɛ ala wele o y'i ma diyagoya ye nka ala k'i ka dugawu jaabi o tɛ ala ma diyagoya ye ala wele ye ne ma diyagoya ye nka ala ka sɔn ne ka kuma ma o tɛ ala ma wajibi saratiw b'o la ne hakili karamɔgɔ bɛɛ kumana karamɔgɔ bɛɛ bi yan u b'an kalan san kɛmɛ nka olu yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ segin jɔni ma ala alɔ karamɔgɔ jumɛn bɛ yen n'i m'i yɛrɛ janfa n'i m'i yɛrɛ janfa ko e bɛ seliji ta ka kɔlɔsi ta ka wusulan don ka t'i ka wolo fɛnsɛn ko e b'i ɲɛsin ala ma ala min ko a to e kun i tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon don alahu akubar a finma o ala tɛ ayi o de ye ala tɔgɔtigi bɛɛ nagasi bi ah. k'a bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ k'u tɛ fɛn dɔn alahu akubar u ye min dɔn u faw n'u mɔkɛ minnu tɛmɛna min dɔn bɛ ala tɔgɔ la bi u tun t'a dɔn ayi bilahi ah, ah, mɛ n bɛ min f'u ye ala tɔgɔ bi jaabi ni saritiw de ye tiɲɛ o tuma a dɔw bɛ yen u ma kalanba kɛ ɔhɔ hali n'u ye ala tɔgɔ sɛbɛn n'i ye nasi sɛbɛn naam tilancɛ bɛɛ ye fɔti ye alahu akubar ɔh mɛ o fɔti ma ɲi dɛ naam n'u y'a d'i ma i b'a k'i ka fura ɲaga la k'a tobi ɔhɔ n'i y'i ko bana banna koyi pewu ɔh Mɛ anw ye fɔti korije bi ka nahawu dilan ka sɔrɔfu dilan ka balaga dilan ka sɔrɔ k'a kɛ wala kan n'i y'i ko a la n ta ka i ta to bɛ ci mɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ o bɛ kɛ k'i sago sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ nɛgɛ k'i mako ɲɛ mɛ mɔgɔ yɛrɛ k'i miiri ko i bɛ ala nɛgɛ an karamɔgɔ y'a fɔ yan sirikɛ y'a fɔ yan a ko waati la segu karamɔgɔ bɛɛ kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ wajuli kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko mun y'a tiɲɛ alors n kalanna ani karamɔgɔ tɛ kelen ye mɔgɔ dɔ kalannen don ani mɛlɛkɛw bɛ kuma nka karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ ye jɛni ye min ye min kalan a y'a labaara maa o maa m'i ka kalanfɛn labaara sitanɛ ka fus'i ti siga t'a la aa zamzamini alahu akubar ɛ n'a fɔra ko dɔkitɛri fɔrilen dɔ bɛ segu ɔhɔ ni dusukundimi b'i la ko n'i sera a ma dɔrɔn i bɛ lafiya alahu akubar e bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ wa ayi i bɛ dan yan bɛɛ tɛ taa yen wa tiɲɛ mɛ mun na k'a ye min kalan a y'a dɔn a bɛ ka baara kɛ n'a ye Tiɲɛ. mɛ e ye kuranɛ kalan Ɔhɔ. i yɛrɛ ɲuman na ka nahawu kalan Ɔhɔ. ka bɛɛ dan Tiɲɛ. mɛ ala ko wa atasimu bi habililahi jamiani wala ta fara silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ne ala ka juru la a kana fara e karamɔgɔ yɛrɛ ka fara o bɛ se ka kɛ cogo karamɔgɔ tɛ se ka fara n ye dɔ kalan de bɛ fara ala de ko an ka ɲɔgɔn kanu ala de ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala de ko an ka ɲɔgɔn minɛ ala de ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ minnu y'o kalan k'o wajuli kɛ olu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ olu kuma ala jumɛn fɛ k'o b'u jaabi degun min b'an kan nin de don kulubali sigɛ yɔrɔ yira mankɛtɛbaw de tun bɛ yan o tun bɛ yan sigɛ mankɛtɛba ni maa min ye nin sɛbɛn ko ni musoko don a bɛ ɲɛ mankɛtɛba ni maa min ye nin sɛbɛn ni wariko don a bɛ ɲɛ o o karamɔgɔ waliyubaw de ye o nasiw sɛbɛn a sɛbɛnko man ɲi mago bɛɛ dilara n'a ye parce que u ye sinji tugu oh, parce que u ŋaniya kun ka ɲi ni muso fila bɛ min fɛ o kɛra laadiri ye oh. ni min bilala duba kunna hmm. a tɛ namara kɛ olu de ka bisimilahi dama o tun bɛ diɲɛ bɛɛ mago dilan ah, mais e ka fatiya bɛ mɔgɔw mago sa bi dɔnni ma tunu dɛ barika de banna parce que karamɔgɔw jala gɛlɛyara Ala la anw de ko mɔgɔw ma an ka bɛn ko Ala ko ten ko anw y'o dɔn mais an yɛrɛ ma bɛn an bɛ jɛni nɛgɛn an yɛrɛ tɛ Ala tɛ dɛ an yɛrɛ alors karamɔgɔ mana don so kɔnɔ dibi la ye k'i bolo jan Ala ye k'i ka aya baw kalan k'i ka kolojanw sama i yɛrɛ ka hami ni fɛn fɛ hasidiya ni ɲɛngoya fɛ fo a bɛ k'i kɔnɔ ko jinɛw donna so kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ i yɛrɛ dusukun dama ye wa i bɛ i b'o wurudi ba kɛ ka tila nɛgɛ wala bɛ jeni fɔ k'a ye an karamɔgɔ jaabi foyi t'a la nkalon kɔ ala tɔgɔ ye tiɲɛ dɛ e de man kan n'a ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ dusukun furakɛ ni sen karila o ka kan ka taa yen wa bɛɛ n'i ka baara de don ala ko a to e ko i tɛ e ko ala k'a kɛ e jɔn anw ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye nin de ye nka n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ maa maa ko i kalannen don k'ala ka kan ka fɛn dɔ ta ni ala kalan don ne bɛ kuma surunya hmm. segukaw mago bɛ ka ɲɔgɔn hakili jigin ka baara kɛ de la n'o tɛ ni dɔnni si wo si don an ka jamana in na yan kunun sous-région jamana caman b'a munumunu ni min ma kalan yan i karamɔgɔ kalanna segu segu de ka kan ka kɛ misali ye mali kɔnɔ ka jira diɲɛ bɛɛ la anw kalanna surakakan fɔ tɛ kalan ye ko abu lahabi tun bɛ mun fɔ abu jahili tun bɛ mun fɔ kafiriw bɛɛ jahanama kɔnɔ

saraka amadu mala e bɛna malu kɛ mafulu bi ye lalala amadu yɛrɛ de ye mafulu bi ye sabu mɛlɛkɛw b'a ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ o nahawu yirabu fana bɛ yen ci kelen bɛ amadu tɛ fayilu ye yan mafulu bi don mɛlɛkɛw bɛna a ta tiɲɛ jahanama kɔnɔ fo o nahawu fana ka kalan kulubali kuma surunya ka segukaw fo karamɔgɔ ye ne nisɔndiya bi kojugu u ko kalanyɔrɔ la bi u ye nisɔndiya kɛ k'u tɛ se k'a ɲɛfɔ ko segu maaba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ walahi la narju fi illa lijaba an tɛ foyi nata n'a ye dugawu jaabi kɔ ni ala sɔnna u ye dugawu kɛ u ye dugawu kɛ mali ye ah. ko ala ka mali kisi ka dugawu kɛ transition ye ala bɛ se k'a ɲɛ hɛrɛ la cogo min na ka tila ka dugawu kɛ degun bɛ maa o maa kan jamana in kɔnɔ degun bɛ segu yɛrɛ kan n'i ye ba tigɛ degun da don n'i taara ɲɛfɛ fana ɲɔnɔ n'a maraw Jɛnɛ n'a maraw degun da don segu farala ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ nin bɛɛ ye bi an dalen b'a la ala bɛ sɔn gouverneur nin y'i ka kunnandiya de ye an ka dugu in ka gɛlɛn dɛ segu ma nɔgɔ nka ni ala sɔnna foyi tɛ to a cogo la nin y'a daminɛ de ye nka nin ye gouverneur i ka kunnandiya don dɛ fɛn min mana kɛ faama min tile la janko faama min m'a yɛrɛ bonya an b'i fo an bɛ dugawu k'i ye kɛrɛnkɛrɛn ma i ka yɛrɛ dɔgɔya la mɛ e ye sɔrɔdasi ye i kɛra gouverneur ye ka tila ka yaala faantanw nɔfɛ kalanyɔrɔw la i ka n'u fo segukaw ne nisɔndiyara kojugu Ala b'a dɔn ne nana degun kan mɛ n ko ni ala sɔnna nin tɛ se ka kɛ ne faso la ka n to balo la ni n ma na fara kulubalikɛ kan ka n'a ka mɔgɔw encourager k'a ɲini an karamɔgɔ bɛɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma karamɔgɔw an ka yafa ɲɔgɔn an ka dusukun yɛlɛma ni ne ko man di i ye a kɛ ala kama i k'o b'i kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ala kama an yɛrɛ kama pour que an ka labanko ɲuman sɔrɔ segu hmm. an faso de ye yan ye anw bɛ ala deli yan ka diɲɛ bɛɛ dan wa an b'aw kɔfɛ fana han An b'aw ka baara la n'aw ko min ni ala sɔnna n'an bɛ se an b'a kɛ su fɛ ani tile fɛ segu bɛɛ ɲɛ na an ni an ka sɔrɔ a bɛnba maa minnu ye nin hakili sɔrɔ an b'u fo an bɛ segin k'u fo nka an b'a ɲini an karamɔgɔw fɛ an ka tugu nin ko in kɔ ni diɲɛ don a bɛ dilan wa an bɛ ala sɔrɔ hɛrɛ la an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ala k'a ye ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tile bi naani kɛ kaliwa min na i b'i jɔ k'a ɲini ala fɛ fitiri ni safo cɛ a bɛ kɛ foyi t'an ka dugaw minɛ ala kɔ wa ala ɲɛ b'an dusukun na n bɛ kuma surunya yan ayiwa Nka ni n ko n bɛ kuma an bɛ si yan ne nisɔn diyara kojugu ska to la an ka segukaw bɛɛ bɛ yan bɛɛ nin ye musa de ye denmisɛnw ye nin baara min kɛ u ye baaraba kɛ dɛ k'an karamɔgɔw bɛɛ bɔ ka na sigi yan nka n bɛna kuma jumɛn fɔ sisan aa segu ye koba dɔ sɔrɔ bi dɛ la mais n'a bɛ fɛn fɔ a bɛ lafiya de ko fɔ a bɛ segu ka ɲɛta de ko fɔ a bɛ segu ka kunnandiya de ko fɔ an ka ŋaniyaw yɛlɛmɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma mali yɛrɛ mago bɛ bɛn na bi jamana in mago bɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye an bɛ se n'an kɛra kelen ye an bɛ se nabilayi musa ni firawuna cira ɲɔgɔn na an karamɔgɔw bɛ yan mm. musa ni a ka kiraya wulul azmi kiraya a dɛsɛra firawuna na kolokoto oh! a man'a gosi cogo cogo kafiri bɛ se a la musa ko cogo di a ko ala a kɛra cogo di n y'i wele n'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye bisimilasa Kafiri ye n kamana gan. Alahu akibaru. Ala ko a ma, a ko layidu dɔ bɛ ne Ala yɛrɛ de kan n yɛrɛ ye. Ɔhɔ! Ne Ala tɛ janfa kɛ. Alahu akibaru. Ne ye layidu dɔ de ta n yɛrɛ kan. Naamu! Maa tɛ Ala min ja ko. Sikei! N ko. Ɔhɔ! Mɔgɔw bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ɔhɔ! n b'u dɛmɛ n ye layidu dɔ ta n yɛrɛ kan maa o maa y'i bangebaa bonya ka kɛ dugaden ye n tɛ sɔn maa ka se i la hali ne yɛrɛ ala ka mɔgɔw a fɔ ala tɛ yen a fɔ ala ko tɛ tiɲɛ mais n'i y'i bangebaw barika sɔrɔ jinɛ ni adamaden mana fara ɲɔgɔn kan u tɛ s'i la fiyewu i bɛ se ka taa jahanɛmɛ de kɔnɔ Ɔhɔ. mais diɲɛ na yan se tɛ k'e la ala y'o layidu ta a yɛrɛ kan ko n tɛ dugaden labila sigi aa zamzamiyu Allahu akbar an karamɔgɔw ye nin kalan walahi firawuna n'a ka alaya Ɔhɔ. parce que a ko ale de ye ala ye Allahu ana akbar. rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri sigi firawuna ye nin de fɔ ne tɛ ala wɛrɛ dɔn aw la ne firawuna kɔ Allahu akbar. wa ne de y'a ka alaba ye tiɲɛ San bi naani de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ma foyi k'a la a y'a fɔ ala tɛ tɔɔrɔ t'i sɔrɔ mais n'i ala ka jɔn tɔɲɔ ala b'i ta ci firawuna yadara a ko a ye ala ye ala ma foyi k'a la mais a n'a ka alaya ni dumuni mɔna firawuna yɛrɛ de tun bɛ to ta tasa ta ka taa sigi a ba kɔrɔ a ba bɛ dumuni kɛ ala ko n tɛ labila musa dɛsɛra a la siga t'a la musa y'ala wele a ko ala ko a ma ko fɛn fila bɛ firawuna na dugaden don a ka jama bɛnnen don munna an karamɔgɔ an b'a dɔn yan bɛn ala mago bɛ bɛn na dɛ siga t'a la ala mago bɛ bɛn na mais musa ye ala wele a ko e de ye dusukun ɲuman di firawuna ma a ka nin kɛ e ala de ye jɔn dusukun yɛlɛmɛbaa ye a ka di i ye cogo min na mm, ala firawuna bɔ ten dugawu jaabi nana parce que n'ala ko n t'i halaki k'i to dugadenya la ala t'a yɛlɛmɛ dɛ la yubaddalul qawlu ladayya kumakan tɛ yɛlɛmɛ ne ala bolo a tɛ yɛlɛma ye mais ala ye musa ka dugawu jaabi firawuna ɲinɛna dumuni mɔna ka n'a sigi firawuna ɲinɛna ka taa ni dumuni ye fo dumuni kɛ waati tɛmɛna kɔngɔ y'a ba minɛ ba nana a ko firawuna a ko ne ka dumuni ee a ko ma ɲinɛna a ko nin ma ɲi dɛ mm. ne de y'i wolo hali n'i ye ala ye ne de y'i wolo firawuna ko n ba don o don ne bɛ taa n'a ye e bi dama n tun ɲinɛna a ko i ye nkalon tigɛ de ye ne m'i wolo wa firawuna ko wa n tɛ taa n'a ye ala ye dugawu jugu jaabira a ma ala k'an kisi a ba ko a bɛ kuma o yɔrɔ bɛɛ a y'a da a ba ɲɛ kan fo k'a bin ko o tile saba de a tora mer rouge la a halakira parce que bɛn min tun bɛ o bɔra yen a ka jama kɔ donna ɲɔgɔn ma ayiwa salamu alɛkum wa ramatulayi taala wa bara nin tun ye an ye segu mawuludu general kɛnɛ kan n'o ye segu dubaw an'a zawiyabaw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu sigi min kɛra tako fɔlɔ ye ɲinan ka bɛn nowanburu kalo ma san ba fila ani mugan ani kelen min ni a baara taara kuncɛ an ka mali haut conseil islamique ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye an karamɔgɔ seyidi sherifu usumani madani hayidara ye an bɛ ala de deli dugaw minnu donna a kɛnɛ kɔnɔ ala k'u minɛ basigi ni bɛn ni kelenya ala k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka dugaw kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ